o jila nkeji abụọ gafere elekere iri na otu n'ozisa 96.1 fm owere gere akụkọ n'olu ala anyị aha m bụ adaeze ọpanyanwụ onye mụ na ya ji akụkọ n'ụtụtụ a bụ chidera ebube lekwa ọgwụgwụ okwu ndị ọrụ anyị isi akụkọ n'ụtụtụ a enyefeela bishọp lucius ugorji iwejuru ike ilekọta Owerri Archdiocese. Ụlọ ọrụ na-ahazi maka ime ntụliaka elu n'ala Naịjirịa agbatịkwuola ohere e nyere ndị ala anyị iji debanye aha ha maka atụm vootu nke afọ na-abịa abịa. Anwụchiela ndị na-akụ akụrụakụ mmanya ọkụ na steeti Akwa Ibom. E mere ka a mata na a na-ekpe mmadụ asatọ ugbu a bụ ndị dibịa ahụike maka ebubo eboro ha ileghara Diego Maradona anya ya nwụọ ị nwere ike iso gaa anyị ntị site n'ọnụ ozi anyị bụ www.ozisaradio.com nakwa nzirịta ozi soshal midia na Facebook Ozisa 96.1 FM na YouTube Ozisa 96.1 FM TV Gere akụkọ ndị a na ndị ọzọ n'uju. Onye nnọchite anya Pope n'ala Naịjirịa bụ Antonio Filipazzi enyefeela Bishọp Lucius Iwejuru Ugorji ike n'aka ilekọta Owerri Archdiocese. Ọ bụ nnukwu ụkọchukwu na-elekọta Diocese Ụmụahịa ma bụrụ onye ozi na-elekọtakwa ụka Katọlik nọ na Mbaise ebe ọ bụkwazi onye isi oche otu jikọtara ndị nnukwu ụkọchukwu n'ala Naịjirịa n'otu aka ahụkwa onye nọburu n'isi na-elekọta Owerri Catholic Archdiocese bụ nnukwu ụkọchukwu Anthony John Valentine Obinna bụkwanụ onye larala ezumike kpatara ejiri nyefee Lucius Ugorji ike n'aka na ya bụ emume nke na-aga ugbu a ọtụtụ ndị mmadụ gbara ntinye na ya nke na ndị bụ isi ahụrụ kwawa okpu bịara ya bụ mmemme gụnyere aka na-achị steeti Imo bụ gọvanọ Hope Uzodimma aka chịburu steeti Anambra mgbe gara aga bụ Peter Obi ji ọkọlọtọ otu Labour Party azọ ọkwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa osote aka na-achị steeti Abia bụ Udeụkọchukwu, ndị nnukwu ụkọchukwu, ndị ụkọchukwu, ndị sista, ndị agọrọchi niile, tinyezikwara ọha na eze. A ga-ewetara gị akụkọ a n'uju ọ bụrụ ma ya bụ mmemme gachaa.
Onyeisiala Muhammadu Buhari nọrọ ụnyaahụ bụ Wenzde bata Kigali nke dị na mba Rwanda maka inwe nnọkọ ndị isi ọchịchị obodo nke iri abụọ na isii. Ọgbakọ a ha nwere bụ nke bidoro na abalị nke iri abụọ na abụọ ọnwa Juun ruo abalị iri abụọ na isii ọnwa Juun afọ a. Ndị so nabata onyeisiala bụ minista mba Rwanda na-ahụ maka ikpe ziri ezi nakwa ihe metụtara ụmụ mmadụ bụ Emmanuel Ugirashebuja nakwa kọmishọna dị elu mba Naịjirịa na-ahụ maka ndị nọ na mba Rwanda bụ Aishatu Musa. Ndị sonyere Buhari oge ọ bịara mba Rwanda bụ minista mba ofesi bụ Geoffrey Onyeama nakwa osote onye odeakwụkwọ mba Briten bụ Amina Mohammed. Isiokwu emume nke ha nwere afọ a bụ Delivering a Common Future, Connecting Innovation and Transforming. A kọwara na ndị ndu kwesịrị ime ihe ha kwesịrị n'ịdọba nkwa otu Commonwealth na ịgbakwasa ụkwụ na oke rurula mmadụ, nkwalite akụnụba nakwa mmepe ga-adịgide. Onye isi oche otu ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị nke na-ahụ maka ime ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ Aishatu Dukku ekwupụtala n'ihu ndị omeiwu ihe ha gatara n'ozi edere ha n'ebe ndị na-ahazi maka ime ntụliaka elu n'ala Naijiria nọ nke a ka o kwupụtara n'ụnyaahụ bụ Wenesde dịka onyeisi ha bụ Femi Gbajabiamila si nye ya na ntụziaka ya bụ nwaanyị mere ka a mata na ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ime ntụliaka elu n'ala Naijiria agbatịkwuola ohere enyere ndị ala anyị iji debanye aha ha maka inweta akwụkwọ ikikere eji atụ vootu nke a bụkwanụ nke e mere dịka a na-agwa ha ka ha hụ na e mere ka ndị ala anyị niile tozuru oke ma nwekwa mmasị ịtụ vootu debanyecha aha ha onye ọrụ ala anyị na-ahụ maka ọrụ na inye ọrụ bụ Chris Ngige ekwupụtala dịka ha nwechara nnọkọ ndị bụ isi a hụrụ kwaba okpu n'ala Naịjirịa banyere mkparịta ụka nke ha na otu chịkọtara ndị nkụzi mahadum nwere na nso nso a o mere ka a mata na ya bụ mfanye aka N'ụkwụ nke ha gara kemgbe akwụsị akwụsị bụkwa nke ga-atụ ọnụ n'oge na-adịghị anya. Ngige kwupụtara nke a ụnyaahụ bụ Wenezdee dịka ọ na-agwa ha okwu oge ha nwechara nnọkọ na isi ala anyị bụ Abuja. Ka o siri kwuo, ọ bụghị na ọchịchị etiti enweghị ike ilebara okwu anya maọbụ mezuo ihe niile ndị nkụzi a chọrọ ka e mere ha kama na Ọ bụ na ihe adịchaghị iji mee ihe otu ha siri chọọ. Ya mere, o kwupụtara na ha ga-enwe nnọkọ n'ụbọchị taa iji kparịtakwuo nkata banyere ya bụ ọnọdụ nke o kwupụtara na a ga-egbocha mkpa ha niile site n'aka ọchịchị nke nọ ugbu a. O mere ka a mata na ihe a na-eko achịcha kemgbe afọ iri na atọ gara aga banyere imere otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ihe ha chọrọ bụkwanụ nke nọ na iwu ala anyị nke afọ puku abụọ na itoolu bụ nke a ga-eleba n'anya ma dozie n'ụzọ o kwesịrị ya mere Ngige kpọkuru ndị niile nke a metụtara ka ha dere duu ma mekwa ihe niile ziri ezi dịka ha chọrọ ka ndị nkụzi laghachi n'ọrụ ha
ndị ọrụ nchekwa jikọrọ onwe ha ọnụ akpọchiela mmadụ abụọ ndị e boro ebubo na ha tinyere aka na-arụpụta mmanya ọk- mmanya ọkụ iwu na-akwadoghị na Ikot Abia nke dị na Okon Eket Local Gọọmenti na steeti Akwa Ibom otu a jikọ- otu a jikọrọ aka gụnyere ndị uwe ojii ndị civil defense na ndị ọrụ nchekwa ndị nke ọzọ so minista na-ahụ maka obodo

na-ekwesị ma kọwaa na azụmahịa iwu na-akwadoghị bụ nke na-aga n'ihu azụmahịa iwu na-akwadoghị bụ nke na-aga n'ihu n'obodo ahụ kemgbe afọ ise

otu ọ nọ dịka ọchịchị ala anyị si tinye ya nke bụ otu narị naira na iri ise na is- na iri isii na ise kwa lita ọbụla o mere ka a mata na enweghị mgbe ọbụla ejiri bulie ọnụ ego mmanụ ụgbọala dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu ebe e mekwara ka a mata na nke a bụkwa mmanụ nke nwere ike iduru ndị ala anyị ruo ihe dị ka abalị iri atọ na abụọ dị n'ihu ya mere ha kwupụtara na ọnụ ego a bụ otu narị naira na iri isii na ise bụ otu e kwesịrị isi ree mmanụ ụgbọala gburugburu ala anyị ebe ọ kpọkuru ndị steeti Lagos ka ha meekwa ihe ibe ha na-eme dịka onye odeakwụkwọ nke otu a kwupụtara na mọnde na e buliele ọnụego mmanụ petrol elu n'ọnụ dị otu narị naira na iri asatọ ya mere ọ gwara ndị ala anyị ka ha wezuga onwe ha n'ikwu okwu ụgha ma mee nke bụ eziokwu dịka mmanụ jupụtara n'ala anyị
Akụkọ egwuregwu ndị ọrụ ahụike asatọ ga-ezukọ kpee ikpe ebubo nleghara anya mpụ na ọnwụ onye na-akụrụ mba Argentina egwuregwu bụ Diego Maradona. Ọ kọwara na ewepụtabeghị ụbọchị a ga-ekpe ikpe ọzọ banyere ọnwụ Maradona nke ndị ikpe sị na Ọ bụ n'ihi ihe ihe mgbapụ anya site n'aka ndị na-elekọta ya nke ha hapụrụ ya ka o ruo akara aka ya na ụlọ ọgwụ. Maradona bụ onye nke a kọwara nwụrụ n'afọ iri ab- i- iri isii oge ọ nọ na-agbake n'ọrịa ụbụrụ isi nke ọbara gbakọrọ. Nke a bụ n'ihi oke ọgwụ ike nke ọ na-aṅụ. A kọwakwara na nwoke a nwụrụ n'ihi oge n'ihi obi nkoropụ onye na-egere akụkọ n'ụlọ ala anyị n'ụtụtụ a ọ bụla kpọ anyị na unu na ha ndekọta bụ Anthony Anyanwụ na ndị na-enyere aka chịkọta ma hazie akụkọ a ka Chidera Edibu na m bụ Adaeze Anyanwụ jiri sụgharịa ma gụpụta ya n'asụsụ Igbo ndewo